Igbo Christians, Igbo Christians, this message is for you people. Geenụ ntị ka unu nụ make una listen to what these people said. I'm coming back again. Remember that we are saying all these people wey dey talk say they are going back to their root. They are, then they say before the time will come when they will start killing Igbo Christians and burning churches. Don dey start. Make una listen to this video and comment. Ka ndị Mbaise nụkwanụ olie ọ dị mma eh, nwanne ndewo oh. kedu aha gị awụ m Uche Ihechi wisdom evangelist Uche Ihechi wisdom ị bụ onye ebee awụ m onye Aboh Mbaise ọ dị mma o nwere ihe ị bịara kọwatụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị sị mba na ọ dị mma na anyị mere gị interview ka ndị mmadụ nwee ike ghọta kpọmkwem ihe merenụ gaa n'ihu ọ wụrụ na Sunday being 30th of uh, march anọ m na my program because e nwere m 3 days crusade m host ga in my ministry na Akụwa Ibeku nke nọ na Aboh Mbaise so m na-ehostu the program eme na first day then the second day ụbọchị ahụ a na-eme Mothering Sunday now ebidole the program so the man fixiri the instrument efixicha the instrument so ozugbo fixchara the instrument sị okay since people ga na-abịa ka m werezie my phone ji kụọ egwu ka people na-abịa tụkwadotu oge gara nọtụ around that kind 8:39 ka ihe a na-eme so o nwezie na o nwe man shi from my community akụwa ibeku the man shi outside lọhụọ so sendịa nwanne ya nwoke na mụ gbanyụọ instrument e ji akụgara chineke egwu na mụ gbanyụọ the instrument m gwa the young man sị ị fụga program m mega sị ị fụga program m mega ọ sị m na nwanne ya nwoke si na m gbanyụọ sị ya jee gwa ya na agbanyụga m ihe ọbụla na nwanne ya nwoke ahụ alaghachi back gazie jee gwazie nwanne ya nwoke nke ziri ya nke ahụ pụ ụzọ shi na ụlọ ya pụ ụzọ gbaa egbe l'elu too too too chọrọzie m bịawazie na yard n'ime compound m ebe m rụrụ my ministry bata there na m gbanyụọ ha m si ya sị for what reason m ga-eji gbanyụọ ya ihe ọzọ m hụrụ o were egbe lee the instrument both the amp were egbe lee the instrument gbaa ya too too too too hmm. ozugbo ọ gbachara the egbe ọ jụọ sị olee the pastor nọ here m si ya na ọ wụ m ọ gbaa m egbe n'obi but the bullet ekwughị hmm. the bullet ekwughị onye ọbụla a na-agba onye ọbụla a na-ega n'ọsọ even the guest m mere invite shi from Orlu Dubem shi from Orlu nọ there that very night and many people the boy nwe the instrument nọ there ya were egbe lee the instrument gbajasịa sị m na o nweghị ihe na-emeni
hmm. then ka ihe ahụ mechara gịnị ọzọ ka ị mere what happened next then m kpọwazie to one of my friends na-arụ na Tiger Base m kpọwazie ya na phone so ọ sị m na ha ga-abịa in the morning m sị okay one of my brother na o nwe my senior brother one officer prisons eh, squad so m kpọzie ya na phone ọ wụrụ na number ya dị switch off so kpọchinye m ebe after 3 o'clock abalị m gbazie sị ya lekwe lekwe ihe mega na ọ sị m okay na ya ga-abịa very early in the morning so ha abịazie very very early in the morning ahụ with ndị otu ya nye na ya laso abịazie very early in the morning chọrọzie the man bịazie ọ bụrụ na the man apụọla ọ bụrụ na the man apụọla then a hụzie nwaanyị ya and the security man ọ sendịrị mbọchị ahụ then a hụzie the young man akpọrọzie ha gawa to their to their chamber na that um, Ihitte Uboma agawazie there their commander send lahu ha back na ha bịa searchịa the house chọzie the man whether ma ọ nọ n'ụlọ ya then ha bịazie there onye a fụrụ wụ the caterer onye na-eshiri the young man nri then ha searchzie the house wezie ihe ndị e nwetara na the house both ammunition, full package of ammunition, and the ID card of the young man. Mm. The ID card of the young man na obodo oyibo ebe ọ nọ. Ọ nọ. Ọ wụkwanụ a force man. Okay. Is, uh, is a nurse. N'obodo oyibo. N'obodo oyibo. So olee ihe o jiri bịa na chọọchị ga-agbawachicha ihe ọ sị n'unu na-eme ihe gịnị exactly? Kedu onye ọ wụ ala ya? ka ọ wụ property ya ka unu nọ na-eme chọọchị ọ wụdị property ha ọ wụ my father's land my father's house ọ wụdị o nwedị o nwekwe nọtị na-asị ee eh, inye diketi na idisturb gị ya o nwebili any report o nwebili any report o mere ya before o nwebili any report o nwere ka o shiri maybe unu si chọọ for o shiri bịa for reconciliation ma ọ wụ ka anyị kpaa nkata so that ka udo nwee ike chịa yes ọ sendịrị ụmụnne ya hmm. ụmụnne ya ahụ abịaruo nsị okay sị i welcome peace ọ sị ka anyị mee peace nsị okay i welcome peace then ọ ga-akwụzi ụgwọ those damage hmm. ihe ndị ahụ ihe instrument ndị ahụ ọ gbakara hmm. na ọ ga-akwụ ụgwọ ya then ọ kwụzi ụgwọ ya ka ha e, end ya there now nga ahụ gbachaziri elu ụmụnne ya gaa bargainịwa sị na ha ga-akwụ 800,000 for the amp na ha ga-akwụ 800,000 nsị okay sị nsogbu adịrọ sị i welcome that now the young man say okay na ha ga-eme the transfer the next day ye being tuesday because mbọchị ha mere wụ sunday night bọtaziri monday then ọ sị na ha ga-eme transfer being tuesday now reaching tuesday i didn't see anything then o nwezie na o nwere another policeman shi from my community

na o nwetara information na m chọrọ ime ya arrest ya laghachina ahụ back to Lagos so kedu ihe ị na-arịọ n'aka ndị mmanụ and ọkachasị ndị Mbaise adịghị ama ama ihe m na-ayọ wụ ka ụwa nụrụ olu m ọ bụ ya bụ ihe m na-ayọ ka ụwa nụrụ olu m because um, a sị na mmadụ maybe o nwere ihe nwere ike ime tomorrow people ga-ajụ nke ọkwa n'iru onye onye ma gbasara ihe ndị a niile even the um, the statement m derela to the police people then ha enweghị State CID eme ya approve hmm. then a na-akpọzi ego 200,000 for them to come arrest and thereabout so eji nomu the money hmm. and everything so but they made agreement na ọ ga-akwụ gị 800,000 eh, this man ọ dị aha ya ọ gịnị Bennett Okpabia Chief Bennett Okpabia
ọ dị ma biko ụmụnne m unu anụla site n'ọnụ nwanne anyị nwoke evangelist bụ onye nke bịara kọsara anyị biko ọ bụrụ na ị ma nwoke a na-akpọ Bennett Ọkabịa eh, biko eh, gwaruo ye eh, okwu a ka ọ kwanụ mee ebe o kwele nkwa na ihe ndị o ji egbe gbawashịcha na ọ ga-akwụ ụgwọ ya ya doo dodo mee ya ka udo nwee ike chịa ndewonu
biko our brother na ọsọ nkwa biko this our brother enid m nọmba ya give him my number this is my number give him my number tell him to call me S- let him send me the name of that man and the pictures of those things i will use it against this man maka na american embassy please send me the pictures of these things we no go keep quiet and if you are igbo christian stand up for this thing that happened ekeepna quiet na o mere ekeepna quiet na o melego na ọ bụrọ ndị ministry gị ka o mere ọ bụrọ ndị chọọchị gị ka o mere i keepụọ quiet nke ka nke ga-eme ọ kwa otu a ka Boko Haram si bido na na north ọ kwa otu a ka o si bido so if you keep silent in this thing now the next thing ga-emenụ you people may not like it o nwere ike echi niile ọ bụrụ your minister ọ bụrụ your church so let's stand up for this young evangelist fa chọrọ ịgbagbu because of ọ na-eme crusade o setigo ndị igbo o setigo igbo christians e don start ife anụwa ndị a na-ekwu kemgbe ndị go back to our root na time na-abịa ha ije bido gbawa chọọchị ọkụ gbuo ndị pastors o bidogo now o bidogo ama na unu awatchgo this eh, eh, video na page our brother Nonso Nkwa eh, gbasara one evangelist or pastor na-eme crusade one man onye igbo ọ nọ America ọ nọ na village ọ sị na those people na-eme mkpọtụ bịa bata abịara place ha na-eme crusade were egbe gbarikọ ma ankụ na-agbalisi many things that place chọkwa igbu the pastor na onwe after everything i believe that all of you are watching the video after everything the young man agbaa ọsọ ọ gbaa ọsọ now let me tell you something ị ma o tego aka ndị a na-ekwu na ha ga-ebido gbaa chọọchị ọkụ gbuo ndị pastors mewe nke a mewe nke a they have been saying all those things ndị going back to our root now o bidogo now this thing that happen now ọ bụ na i keepụọ quiet nke nwere ike ime another one nwere ike ịdụ ntị njọ ọ ife a ha na-eme nga this is what they are doing fa fụ ndị na-ezi ozi ọma ha bịa stọpụ ndị ahụ sị ha si ebe a pụọ na-akpali onye ahụ obi o lugo nke iji egbe o lugo nke iji egbe this man mere ife a ọ bụ na mosque mosque dị n'iru be ya egwu agara ekwe bata na mosque ahụ were egbe na-emebisi instrument fa he cannot try it o mee ya eme all the muslim niile nọ na north they will even eh they will even look for that man ebe ọ nọ sịkwa ya nọdụ so now ọ bịago mee n'anị igbo feel na ọ ga-ana free and anụ m na the man agbago ọsọ achọrọ m biko dịka ị na-ene video a this our brother na-akpọ nọnsọ nkwa biko sir biko this young man evangelist a eh, bịara na nke gị okwu a please i need him to call me this is my number my whatsapp number i need him to call me the name of that man mere ife ahụ ọ gbanaghị america but i will go to american embassy in nigeria achọrọ m ka o weta those pictures of those amp all this with all this instrument here this man ji egbe wey dey soil na ministry ya na the crusade ground let him send me the pictures and he bring the name of that man i'm going to american embassy in nigeria here i will go to and submit this thing and i will even send it to the american eh, this thing in uh, in america i will still send it all those things there so so i will submit it against this man i need the name of that man the pictures of those things the evidence igosi ihe niile o mebiri i will take all of them i will submit it to american embassy in nigeria here and there are some people that are living in america that will even submit it to there kwa so because if we keep silent if, because afụ m what people are commenting on I, I saw what what they are saying now ha na-enwe aṅụrị so ọ bụ na the man ma o gbuo the pastor there afụ m the kind of hatred speech ndị kpọrọ onwe ha ndị igbo na-enye because of what this man did so they are praising that man n'ihe o mere ọ na o si chọọ iji egbe wee gbọ- gbawu many people because of ha na-eme crusade i saw how some of igbos wicked igbos ndị nwere obi ọjọọ na praise that man and if we keep silent they will do worst so i need the name of this man the pictures of these things i will sue it mej i will submit it american embassy ma ife na-eme ndị igbo sometimes bụ e buru ozu onye ọzọ dịka ogbugbu akwụ ị nwere ike ịbụ onye Roman Catholic ị bụ Reverend Father ị fụ the thing menụ feel I don't care na ọ bụrọ chọọchị ka o mere ị nwere ike ịbụ onye Anglican chọọchị bụrụ ụkọchukwu ị fụ ihe merenụ ị feel I don't care na ọ bụrọ Anglican chọọchị ka o mere one day ọ ga-erutekwa unu o tego ka ndị a bido kwuo ihe a nụnwa na time na-abịa ha ga-ebido gbaa chọọchị ọkụ gbuo ndị pastors meme nke a na Igbo ndị going back to our root o bidogo now and they are praising this man n'ife o mere so as long as ị bụ onye igbo ị bụrụ christian stand up ka mara nke anyị na-aya aya ka ma na anyị na-aya ndị fulani herdsmen so anyị na-aya ndị going back to our root so rise up mba this thing na anyị ga take ife a eh, na o nwerọ ihe o mere no because anyị gbasị nkịtị nke ka nke ga-emekwa so ọ bụrụ na ị bụ igbo christians stand up for your faith nke a abụzi keep silent anymore keep silent o nwere ike echi ọ bụrụ na chọọchị gị ka ọ ga-eme look at ihe this man mere were egbe bata na ọ na-eme crusade were egbe destroy many instruments mechaa all those things niile a ndị going back to our root a na-akụrụ ya aka na-ehail ya na ọ metere ọfụma na ọ metere ọfụma ka ị fụ the wicked wicked obi ọjọọ these people nwere ka ị fụ the wicked and obi ọjọọ ndị a nwere and listen to me i'm not even uh, some of you ga na-abịa comment nonsense